Salude a totus, beni venius, beni agataus e beni torraus a Corrias de Fogu, su programma de RTS po arrexonai de su mundu de oi in sardu. Seus in diretta in su canali setantanoi de su digitali terrestri, Facebook, YouTube, finas WhatsApp cun su numereddu ingunis in basciu po si mandai is cumplimentus, tantu criticas non ndi ligeus. Dònnia cida depeus arrexonai de unu argumentu de importu, cun d'unu òspiti de importu, custa cida sa formatzioni cun Flavia Marcia. Saludi a totus. Chentza de esse. M'at giai xetau ca apu sballiau su sangunau. La pronuncia. Marcia. Arratz'e presentadori chi teneus. Sconcau, sconcau.
Dd'apu currègiu però, dai, imoi est giustu. Cumenti stais? Ita parit a custas partis, a is partis tuas? Allora, innoi nc'at una basca de si morri, in bidda gei nc'at prus friscu. Oh! Mancai siaus in maju. Eh, cumenzendi a callentai, cumenzendi a callentai. Ascurta a mei, po is pagus chi non ti connoscint in Sardinnia, ancora, is pagus. Eia. Deu gei ti connosciu, però po is pagus, ti depis presentai pagu pagu. Bidda! Sa scola chi tenes, edadi chi scòvias. Finas edadi depu nai.
Afetus, pentzamentus, disigius po su tempus benidori, totu su chi 'olis. Tocat a t'intendi, chistiona. Allora, deu arribbu de sa mellus 'idda de Sardigna, is pipius mius e is scienti mius ddu scinti, seu bruceresa, arribbu de Bruce. Gei si bit puru.
Nc'at aria bona e feminas bellas. Brava.
E edadi tengu cuindixi annus, a una gamba, chi contas s'atra sabàtia, seu arribendi a trintaxincu. Trintaxincu.
Eia, ma. Ses giovunedda, ses giovunedda. E dai, ancora. Ti binciu bint'annus a tui. Bint'annus est meda, però. No binti, però. Prus o mancu binti. M'as pregontau sa scolla chi apu fatu. Sissignori.
Andada ses a iscola?
Oh, totu a arrogus e a mùssius. Ateras bortas apo fatu vela, cumenti naramus nosu, no sciu ita nant custu. No ddu sciu chi ddu nerint ancora, no seu agiornau. Eh, immoi tenint su registru eletronicu no ddu podint fai scedadeddus, arratza 'e. Cambiadeddu su mundu. Pipialla e piciocalla chi funt fendi-sì-ddi. Deu apu studiau su Dettori, in su Dettori. Ah, dettorina ses. Po amori 'e sorri mia. Poita? Ca at cumentzau issa. E candu furia in mèdias is professoras m'ant nau, tui podis, una m'at nau, tui depis fai lìnguas ca ti praxint is lìnguas astràngias, sa professora Ortu de lìteras mi connosciat beni. Teniat arrexoni, e ddu bis, dd'at intzetada.
Invècias un'atra m'at nau, tui podis fai su chi 'ollis, gràssias a sa cibudda, ddu sciu, però donami-ddu unu consigliu. No pistis meda meda in sa mesa però, eh. Emotzionada ses? Unu pagheddu, tengu unu bellu piciocu ananti, bellu aici, tocat a essi sempri unu pagheddu allutus e a s'acabu apu scioberau su su Dettori ca andada giai sorri mia e sa professora de matematica m'at nau o scioberas su scientificu o scioberas su classicu, no bollia andai A Quartu Sant'Aleni ca chi depia fai vela mi cassant subitu ddue est una colonia de bruceresus. Eia, duncas seu andada a Casteddu e apu studiau ingunis. Agoa finas a su de cuatru annus, no giai su de cincu, a s'acabu de su liceu olia fai linguas strangias. Est arribada s'ora de scioberai s'universidadi, apu chistionau unu pagheddu cun sorri mia sempri. Sempri. E eus fatu sa lista. Est sa ghia cosa tua, no?
Eia.
Su mentore, sceti ca teneus una mente unu pagheddu diversa, duncas no apu propriu intzetau a sighiri su chi at fatu issa.
Poita issa ita at fatu?
Issa fut giai in sa Bocconi Giurisprudentzia e eus fatu sa lista pro e contras, linguas strangias e economia ca deu Giurisprudentzia no dd'olia fai mancu po sonnu e apu scioberau de fai economia casi ca fut giai passau su tempus de fai su test sempri a sa Bocconi in friaxu no dd'apu potziu fai dd'apu fatu no in maju fut dd'apu fatu in cabudanni duncas binti dì prima de cumentzai s'universidadi a dolu mannu dd'apu passau e cumentzau unu trumentu de annus po pigai una laurea de tres annus nci nd'apu postu noranta però m'est srebiu cussu puru. Ah ti sei laureada poi? Eia mi seu laureada A prantus e disisperu nci dd'apu fata. A arrogus e a mussius, a frastimus.
Eia, frastimus meda. Apu pregau a Santa Rita, de crasi de de Palluna Cali est su santu de Brucei chi s'invocais? Nosu sa patrona est Santa Maria de Monserrat. Ah, ddu bis. Però teneus fina un'atra santa de importu mannu, Santa Brabara, dda festaus su mesi chi intrat in lamparas. E in prus teneus Santu Sidoru.
Puru, tres ndi teneis. E sa cerexa cand'est sa festa? Sa festa chi dda faint chi Deus bollit no. Annada mala ocannu. No nci at essi nevi. Ocannu no si scit ancora ca a bortas proit o ddu'est una landirada legia, una cida prima de fai sa sagra e cerexa no no ndi teneus prus. Però fortzis cust'annu seus fortunaus, pensu sa propriu dì chi nci at essi Santa Brabara o sa cida a pustis, sa sa primu o sa segundu dominigu de su segundu domìnigu de làmparas. Toca beneus.
Agoa cumenti as sighiu cun sa formatzioni in sa scola? Agoa apu studiau, seu abarrada a Milanu, in Milanu un'àteru annu e apu fatu lead, lead auditor, apu studiau po fai su lead auditor ma furria sceti auditor. Chi no est sa Lidl, ah no, no nc'intrat nudda. No. Sa Lidl no nc'intrat nudda. No, fut po sa seguresa de is informatzionis, no sceti informaticas ma finas Depiast a biri chi un'azienda fut, studiast sa situatzioni de un'azienda po biri chi fut abbastantza bona de arriciri sa certificatzioni iso bintisetimilla e unu. Opuru GDPR ca in su duemilla e dexiotu, dexannoi funt, ant postu is arregulas prus efetivas e duncas Traballamu in cussu setori. Non mi praxiat, po àterus problemas puru seu torrada in Sardigna e.
Ma candu fias tennias in Milanu ita, in su tretu de, nareus, artisticu, ita as fatu, calincuna cosa o sceti economia, custas cosas?
Allora, prima, innantis de furriai in Sardigna, no. A pustis mi seu iscrita in Academia Artisti e apu fatu unu cursu biennali de po atoris cinetelevisivus. Aundi est custa Academia Artisti? Ddoi est in Roma e in Milanu, deu apu sighiu cussa de Milanu però ddoi fut su Covid duncas dd'apu sighia unu bellu tretu in in in collegamentu. Eia in collegamentu
Sa segundu parti dd'apu fata ingunis biaxendi o. E it'est chi faiasta in custa academia? E nci furiant prus de una materia, certu, tenemu prus professoris e is chi si serbiant po imparai is tènnicas po imperai beni sa boxi, a imperai sa boxi, o is professoris chi s'agiudant po sa ditzioni, eus fatu letzionis de dopiàgiu Bellu. Eh, letzionis anante de sa machina, insomma, totu Machina cinema seus chistionendi. Eia. Ah, tu 'oliast fai cussu tretu, nareus? No, a mei m'interessat de prus su teatru, però apu passau sa selezioni po andai innias e dd'apu fatu e E m'est srèbiu cussu puru. E poi cinema non nd'as fatu mai o? No, mai. Eh. Nareus ca is cumpetenzias nci funt, tocat a binci sa bregungia unu pagheddu. E televisioni fatu nd'asi?
No, televisioni cumenti ospita, custa est sa prima intervista chi mi faint, ca deu costumu a pregontai a Scritoris, poetas, espertus ecceteras, però est sa primu 'orta chi mi faint preguntas a mei, duncas seu bene preocupada ca no decidu deu cumenti depint andai is cosas. Mi, dda bisi custa pagina? Totu custa cosa ti depu pregontai, eh? A postu.
Duncas, tui ses abituada, no, a pregontai tui, oi. Eia, seu deu sa pidànciula, invecias custa 'orta. E sa t'eus incingiau, nareus, sa primu primu intervista. Eia. E teatru invecias ite chi at fatu? Allora, teatru a pitichedda, fut sa passioni mia. Però, nareus, a manera unu pagheddu professionali apu fatu unu cursu cun d'una paesana mia, Oh, e naraddu su nomini. che però est nàscia e pesada in Cuartu Sant'Eleni, ddi nant Monica Zuncheddu, Zuncheddu, ca depiu nai, Seus abituaus a intendi zuncheddu, ma in sadru est tzuncheddu. E però nc'at duas teorias, poita deu sciu ca ndi benit de zonchello. E duncas. Però chi tui ses chistionendi cun d'unu bruceresu est tzuncheddu fueddendi in sadru. Cumenti tzedda, chi nant tzedda, insoma. Finas zola est zola in sardu. Custu no ddu sciu. E zanda est tzanda. Finas cussu.
No, però, casi ca. At fatu beni ca dd'at nau. Zuncheddu est su prus famau, su sangunau prus famau de Brucei, nara, naraus ca est Zuncheddu, chistionendi in sadru. Zuncheddu. Eia, Monica apu fatu. E ite chi at fatu?
Eus preparau unu spetaculu.

Casteddu, su quartieri Casteddu. Ah, Casteddu 'e susu propriu. Eia.
a su cumentzu no sciemustu ita depemustu fai, furemustu. Tui non dd'iasta mai fatu?
Centu concas. Aici a manera professionali no. Cioè professionali, unu cursu chi fessit fatu bene struturau diaici no e a s'acabu eus scioberau de fai is feminas in su parlamentu, le donne al parlamento de Aristofane e a mei m'ant donau sa pati de protagonista e casi ca deu candu furia piciochedda de barrosedda, no de protagonista, casi ca deu candu fui piciochedda ia fatu musical, west side story e e Grease e furia sempri co-protagonista ca furia leggiotedda, bravixedda ma no podia fai sa protagonista bella, candu m'ant scioberau po fai sa protagonista furia tropu prexada e Monica at nau là s'unica chi chi tenit sa barra e sa boxi de fai po fai Prassagora est issa, duncas m'at fatu prexeri.

Prima de su. Ch'est beniu.
Est beniu in su. Ah ok. Creia cust'annu. Moi est foras est in continenti. Ddu sciu mi dd'as nau. E mi dd'anti nau atra genti puru ca is biddas funt acanta.
Eia. Esperienza foras poi gei nd'at a torrai.
Eia. Spereus po issu e po nosu puru. Cumenti 'olit issu, cumenti ddi praxit a issu.
Prima innantisi de su duemilavinti deu furia sa crassica.
Oh, salludi fixeddu, salludi a chini esti cun tui, e deu oi tengiu un'ospiti, un'ospiti chi esti u babbu, u babbu, custu babbu si tzerriat Daniele Lorrai, i esti de Sant'Andria ses? Sant'Andria 'e Frius.
De Sant'Andria 'e Frius, oh, tandus, esti u babbu, sigumenti oi in sa puntada chistionaus de lingua sarda, de formatzioni, Moi deo puru ti fatzo cancuna pregunta poita est interessanti a a tenniri unu babbu chi chistionat su sardu. Ma tui Daniele a fillus tuus si ddu chistionas su sardu? Sempri.
E cumenti fais no chistionai in sadru in domu? Ah, ma ma cosa ma. Una cosa normali e issus puru funt cumenzendi a arripiti E totu cantu, no, no, seu cuntentu, po custu gei funt, gei funt, nareus, apassionaus issus puru de sardu e totu cantu, candu ddu intendint circant de de ddu chistionai su prus possibili, anzi po mi fai a biri ca ca est una bella cosa e totu cantu, poi ddu scint a nca si poit chistionai, a nca non si poit Chistionai me s'asilu sa maista no boit sempri intzandus ddu scinti ca a bortas candu si chistionat totu impari, issus nant aici, candu chistionaus totu impari.
Atentzioni, atentzioni, poita immoi asi nau una cosa importanti, sa maista no sempri 'olit a chistionai. No sempri 'olit, infati sì. Cioè cussus asillus ca infatti fant su laboratoriu de cosa de cosa sarda e totu cantu e dedicant is oras a custa cosa e no iat a bolli perdi a nareus. E infatti sa picioca s'ospiti chi tenit Ivo s'amigu nostu fait fintzas e custu poita deu sciu ca fait laboratorius po mannus e piticus però tui asi nau parit una cosa de nudda e e custu Chissà sa maista inveci narat ca no bandat beni a chistionai su sardu, praticamente issus intzandus pregontant a mimmi e mi nant, ma candu depu chistionai in sadru? E deu gei si ddu naro, candu seus in domu si podit chistionai in su sardu e totu cantu, e a bellu a bellu depint imparai is mesis e totu cantu, i numerus, ant giai imparau is mesis e totu cantu e is fueddus, e ddu chistionai beni, no, nemancu aici, a cudda manera, no. Su sardu proceddinu, eh.
Esatto.
Perou, ascurta, no, custa cosa, deo bollu isciri ita ndi pentzais 'osatrus, poita ancora seus ai custu puntu, chi in scoga ti nant ca no bandat beni a chistionai su sardu, scusami, ma a mei custa cosa paghededdu mi fait, no no naru ita ita effettu mi fait, ma si ddu podeis pentzai, poita custa picioca, deu puru fatzu medas laboratorius de sardu in scoga, propriu circhendi de de ndi tirai custa cosa de sa conca de sa genti, no? Certu. Poita est cussu a s'acabu iat chi at cunditzionau a totus, ca su sardu si depit chistionai Est fendi feti. perdi su sa limba de de su sardu a totus e specialmente is pipius ca approciant sa cosa, cumprendiu? E invecias depit essi sa mama e su babbu a si ddu nai ca no est bregungia, ca no est ca no est mali a chistionai su sardu. A ddi fai cumprendi ca in certus logus mancai no podint, certu, però ca no est una cosa maba, nareus, assolutamente. E cant'annus tenint fillus tuus? Tenit cinc'annus e cuatr'annus, quindi est propriu s'edadi ca depint cumprendi, depint intrai imoi me is scolas elementaris e depint cumprendi ca no est siguramenti una cosa de mancu, anzi una cosa de prus a scì chistionai duas limbas.
Biu dd'as, s'est inchietada Antonella, tenit arrexoni. Tenit arrexoni Antonella, però no seu tropu de acòrdiu cun Danielli, deu, chistionendi de s'esperièntzia mia, apu sempri agatau maistas chi m'ant permìtiu de intrai in is iscolas. Apu traballau beni finas cun is bibliotecàrias, bibliotecàrius, educadoris in ludotecas, Cun is maistas, maistus no apu mai tentu problemas, apu tentu problemas cun dirigentis scolàsticus, no totus ma una pariga. Ita t'ant nau?
No m'ant mancu arriciu po po chistionai, po fai a biri. No ti 'oliant mancu biri. No m'ant 'òfiu mancu biri, tanti cumprendint pròpriu de sa tzaccada 'e pei. Mancu ch'int'at a ddu biri.
E no, tui candu cummentzas unu progetu mandas mail, pec, a is segreterias, candu, Isterris totu is chistionis, nci dda fais andas acanta 'e su su presidi ma maistas non m'ant mai nau problemas. Deu in su duamilla e binticincu apu fatu is ùrtimus tres mesis de cabudanni a donniasantu seu arrennescia a intrai mancai furia sostituendi una collega mia chi fut in maternidadi duncas seu arribada a urtimu in su progetu seu arrennescia a intrai finas in s'asilu de Solèminis e de Donori maistas Prexadas perdias in Solèminis una mama s'est chesciada ca su pipiu fut fendi letzionis de sadru e duncas sa maista dd'at nau no ma là ca immoi cioè dd'ant cumprèndiu totus ant fatu circas ses abarrada tui sceti a ddu cumprendi no dd'at nau pròpriu diaici però si dd'at fatu a cumprendi ca est unu profetu no est unu dannu ma fut una mama contras non fut una maista Totu is esperièntzias lègias chi apu tentu funt stètias prus a totu cun Babbus e mamas?
Segre no, cun segretàrius de is iscolas e dirigentis.
E dirigentis. E cun una pariga 'e mamas, no. Is maistras t'ant arricciu beni sempri? Sempri, non mi potzu chesciai po nudda de. Comenti as incumentzau? Pustis de Amos ita ti ses sighia a formai?
No, cun Amos apu fatu sceti sa su cursu de ortografia ca deu furia pròpriu una peddutzona, no Scia nudda de sadru aragògicas cumenti si scrint is verbus, pròpriu zeru. E invecias, no, nudda nudda, ni de istòria ni de ortografia, gramàtica. In su duemilla e bintunu fradi miu m'at nau, toca ca feus custu cursu Exfor, ca chi iat finantziau sa Regioni Sardigna, po operadoris de potollitu, de isportellu, nant, ma a mei a nai isportellu non nci dda potzu fai, no.
Portalitu, candu ddu depu scriri potollitu ddu naraus in Brucei.
Fai comente 'olis filla mia. Nc'at a mancai atru. Giai ses manna.
E apu cumentzau ca candu dd'apu acabau m'ant tzerriau propriu de Sa Bèrtula Antiga po. Oe, cali bidda teniast? O prus de una puru? Sa primu 'idda, sa primu 'idda est stètia Serdiana, ca custu progetu dd'iant finantziau beni, duncas Po onnia bidda nci furiat unu bellu scant'e oras. Apu fatu Serdiana in su duemilla e bintidus e apu cumenzau inguni s'esperièntzia mia cun is pipius ca apu traballau in in is asilus, inguni nci ndi funt dus. Ah, pipius pròpriu de asilu? Eia. Cant'annus tenint? Ses? No. No, in s'asilu?
Prus pagu, cincu. De tres a ses. De tres a ses.
Eia, eia.
Comente est stètia custa esperièntzia? Tzerriast? O ita faiast? No, tzerriai no, unu pagheddu in s'asilu de is mòngias ca teneus depia sighiri is pipius a solus e furiant unu pagheddu malliteddus, nareus. E no ascurtant nudda, nudda, nudda, nudda. In s'ateru asilu ddoi fut sempri, fit una maistra impari cun mei, duncas furiant puru trancuillus. Però est stètia un'esperièntzia bella in totu is. Mi dda connoscis custa piciocca, castia? su schermo. Ah, chi scisi cantu nc'apu postu a fai custas lampus de cannacas cun is froris. Depemus fai unu laboratoriu in pitzus de Lilo e Stitch. Serdiana e totu? No, custu est su duemilla e binticincu ed est Sètimu, sa biblioteca de Sètimu, saludaus a Rinu e Daniela ca funt bibliotecàrius ingunis. Nau si dd'asi ca ses in sa televisioni. No, no apu acutu, e ddu sciu.
At fatu beni. Apu sballiau, però ingunis puru emus fendi su laboratoriu hawaianu, duncas. Eh dd'apu biu. Però is cannacas ddas ia fatas in domus e piciocus no feis cosa diaici ca nci perdeis unu sciacu mannu 'e oras e nci dd'agabais a frastimus. Là, e innoi andi ses? Innoi seu in Sètimu, seu fendi e fudi po Libriamoci. Libriamo. Apu agatau sa professora mia de lìteras in Sètimu, seu stetia futunada ingunis Ca Alessandra Ortu, saludu a issa puru, imoi partint is Saludadda, saludus, saludadda, saludadda. eh, at biu sa locandina de su progetu, at nau, no, depeus fai cosas imparis, e m'at nau, toca fai sa dimanda po fai sa letora volontaria, aici apu preca preparau unus cantu de testus, custus funt in pitzus de i Pokemon Pokémon. Eh, ingunis ci fut Squirtle, su Pokémon Chini? chi mi praxit de prus. Eh, no ddus connoscio a Squirtle, totus. ca sesi...
Seu tropu Antigu.
matucheddu po custas cosas. Però a is tempus pipius...
mius no fiant nascius ancora is Pokémon. Chi a is pipius chistionas de Pokémon in sadru, su sadru est sa mellus lingua de Giustu, su ma mundu. difatis deu no traballu cun is pipius, là, a innoi andi sesi.
Innoi seu, ah custa est Marina, sa bibliotecària de Serdiana, ciao Mari, custa cun issa eus fatu una meca 'e cosas ca est una Serdiana as nau? Eia, issa est patiollesa però traballat in Sedriana e furemus vivendi forsis su, eus fatu su nenniri, is pipius ant preparau su nenniri cun nosu ca prima fais unu pagheddu de teoria in sadru e poi ddis ddis fais fai una cosa cun is manus o giogai propriu giogus motorius, eia, e cun issa eus fatu, eia, bellu, sa manualidadi puru est importanti e s'est perdendi puru Eja, e in is interis chi funt preparenti is cosas sighis a ddi fueddai in sadru, duncas una unu fueddu in prus ddu ddu ciapant. Poi atras biddas e ita? Andi totu as girau. Nd'as fatu una bella pariga o no?
Prus a totu su duamilla e binticincu. Dd'apu fatu, Serdiana duamilla e bintidus s'annu in fatu, Maracalagonis. Su duamilla e binticuatru Brucei e Maracalagonis, su duamilla e binticincu apu apu cumenzau cun sa metadi de is biddas de s'Unioni de is Comunus de su Patiolla e Campidanu Basciu e nci dd'apu acabada is ùrtimus tres mesis e a ddus fai totu e sesi. Unu bellu. Tipu?
Cali funt is biddas? Aspetta. Ddas arregodas? Ddas depu nai in ordini alfabeticu de Barrabi, saludaus totus is biblioteca, dd'acabu, Barrabi

Ah, no dd'apu bia, ddui fiat? Cumenti no dda. Fut sa dì, s'atobiu fut propriu Femus impari deu, Dante, Anna Cristina e sa bon'arma de Paulu Pillonca in sa giuria de su premiu literariu de Silius. Duncas si connosceus beni, poi si seus bius. Là, Nicola Dessì? Custu no est bessiu mai in sa televisioni. No? Berus?
No, no depiat essi sa primu 'orta chi eus sentidu. No, custu fut unu festival apariciau de Lisandru Picciau, chi est acanta. Saludaus a Nicola, dai. A Nicola e a Lisandru puru, ca est unu piciocu de s'assotziu Atobius, e issu apariciat unu sciacu mannu de cosas in in Patiolla e traballat cumenti ghia in su in su museu archeologicu e fait una meca 'e ghias in Sadru. Poita tui fais, cioè, totu custas, totu custas fainas po cuncursus e cosa, ma presentas librus puru. Deu fatzu sa parti de, nare, nareus cun su portalitu.
Oh, ti praxit cussu fueddu a tui? Cun su spor, isportellu de lingua sarda. Nara cumenti 'olis. Tui fais sa parti de, propriu de sa lingua. Duncas, sì. Sa cosa chi mi praxit de prus a fai cun is mannus est sa de apariciai atobius in pitzus de argomentus cun Nicola eus fatu archeologia. Cussu in Patiolla a Sicci dd'eus fatu in in s'aula consiliari, non fut in biblioteca ca no ddoi fut su logu in biblioteca. Però Lisandru de s'assoziu atobiu at pregontau chi ddu podemus fai ingunis E eus atobiau cun unu sciacu mannu de espertus de poesia, archeologia, literatura. Po cantu Patiolla, bellu custu titulu eh, citazioni. Eia, dd'at scioberau Lisandru.
Una citazioni culta, po chini ndi dd'aciapat. Aciapada ndi ddas?
Ascuta, là ca mi licenziant chi no sciu custas cosas. Moi feus su quiz de domu.
No, no su quiz no, po prexeri.
Chi ndi dd'aciapant.
Po cantu Patiolla. Ah, chi ddu faint issus, ok. Scritu ddu est, no ddu ligiu, est tropu piticheddu po mei. Allora, eus cumentzau, forsis si mi dd'arregodu, cun Gianni Loi su lunis. Ah, cun Gianni Loi. Ah, là, gratzias Marco, m'at intendiu. Eus cumentzau cun Gianni Loi. Agoa eus biu Anna Cristina.

No ddu sciu chi ddis praxat a scriri de genti bona. S'ùrtimu puru chi ant fatu est totu una montalla de genti de. S'aposentu de Adela? Eia, deu mi ndi seu assicada a s'acabu. Cun d'unu pipiu malu mi ndi seu assicada a cumintzu, apu nau, Nati, scriri custas cosas est tropu bellu. Difatis si dd'ia scritu Lisandru. Ma deu immoi ndi 'olia aprofitai po arregodai a Daniele E fintzas magari ancora, intantis sicuramente ndi ses chistionendi, dd'eis a chistionai fintzas bosatrus, ca a dogna modu is laboratorius innoi is iscolas si podint fai, fintzas is pipius cosa tua immoi, cumenti ant a andai in sa scola primaria, si podit pediri poita a dogna modu s'arregioni u tanti de dinai ndi ddu stallat po fai is laboratorius de sardu, duncas tocat u pagheddeddu chi E fest u serri beni propriu a nai cuddu, cumenti su traballu chi fais tui po circai de includi sa limba sarda cancuna ora diaici, poita po medas annus no no ci ant mai pentzau, immoi sa Regioni tenit custa possibilidadi, est giustu chi is iscolas si ndi scidint e circhint de de dd'agevolai custu custa possibilidadi chi tenint. Ascurta, ma is cumpangeddus de fillus tuus, immoi tengiu custa curiosidadi, E ddu chistionant su sardu o. E ddu sciis ca fillus mius andant a Santu Asibi a iscola, quindi medas pipieddus ingoi puru ddis ispraxit e totu cantu, infati ddu chistionant meda issus su sardu, me ingoi brebei, procu, ndi torrant sempri a nesi a domu narendi totu custas cosas, poita ddis ispraxit e Ddus depint incentivai, biu ca issus funt giai portaus etotu ca invece de ddus sfrenai ddus depint agevolai, ddus depint, nareus, spingi a ddi fai cumprendi ca est una cosa bella, cumprendi, cumenti est sempri stetiu. Certu, certu, e sa lingua, insoma, poi bollu nai, No est nau chi poita unu chistionat in sardu ca poi no scit chistionai beni s'italianu, no est custu. Est chi ndi depeus bessiri de custa cosa. Deu infatis mi fait prexeri ca innoi nc'est Daniele chi est propriu unu esempiu esemplare, si at a podi nai, de unu babbu chi chistionat in sardu cun is fillus, poita intandus nosu podeus fai totu is trasmissionis de su mundu totu is laboratorius de su mundu però chi in domu tenint u babbu e una mama chi scinti chistionai su sardu e no ddu chistionant porca miseria scusai mia pagu pagu e non è chi totu nosu si ndi depeus bogai s'anima e bosatrus puru babbus e mamas depeis fai sa parti sa parti 'e bosatrus eh no è chi De nou sa lingua si morit. Quindi bravu Danieli.
E poi candu nosu festu piticheddus a nonnu ddu chistionastu sempri in sardu poita senoncas issu in italianu ddu poniast in dificultadi cumprendi e quindi custus pipieddus depint cumprendi ca su sadru in certus contestus ancora est sa lingua chi tocat a chistionai me in custus contestus po agevolai fintzas is antzianus a si fai contai is cosas e totu cantu poita ca Ca cumenti a ddu ponni in gruxi a nonnu candu ddi circàstis de ddu fai fueddai in italianu, issu fut abituau aici e quindi po ddu po ddu agiudai nosu dd'eus sempri chistionau, po arrispetu puru, poita po issu fut u' arrispetu custu. Beh certu, certu, u' arrispetu candu tui chistionas cun s'atru in sa lingua innui. Una persona prus manna ti poniast me is cundizionis de ddu fai chistionai e de ddu fai cumprendi dogni cosa. Ma scisi ca deo addirittura apu tentu una connada e fintzas e atra atra genti puru aici totu una dotoressa poita issa fait su su dotori, su dotori de mexina eus a nai e issa fut, mancai siat strangia, fut imparendi unu pagheddeddu de sardu poita ddi capitat ca candu andat genti manna di edadi no nci arrennesciat a ddi nai giustu giustu in italianu totu totu innui ddi pitziat e totu is cosas, chi tui pagu pagu a unu chi chistionat sempri in sardu nci dd'atritzas calincunu fueddu, cuddu s'intendit prus aici trancuillu e arrespundit e nai. E s'intendit aintru de sa chistioni puru, candu unu invece de s'intendi esclùdiu naturalmenti candu candu chistionant Sa lìngua est comunicatzione, chi tui no dd'amperas po i cussu diventat un'antra cosa, diventat unu pagheddeddu un'arma po podi tenni s'atru in sugetzioni. E ita ndi pentzais 'osatrus?
Mi dd'ant fata inchietai, Antonella, custas maistas. Inchieta niedda. Tenit arrexoni però. Boh. Ita ndi naras tui? Tui ddu as traballau in sa scola? Maistras unu pagheddu chi ti faiant a manu contraria? No, maistras no. No. E no seu mancu tropu de acòrdiu candu nant no cumprendeus custus babbus e mamas, sa sa beridadi est ca est sa dissardizatzioni, unu processu bèciu e longu. Benit de atesu.
Eia.
E tui no podis pretendi ca sa genti imoi ca at passau sessant'annus e prus, ma prus de unu seculu chi andas a castiai, a intendi ca su sardu est cosa de gaurrus, ca su su sardu non serbit a nudda, tui non ndi podis cambiai sa mentalidadi in duas dis, tui depis creai una tendenza diversa. Nci 'olit tempus, 'olit s'ora sua. Nci 'olit tempus e nci 'olit pagu pagu prus, deu naru marketing pubblicitaria tipu is americanus Candu un americanu si ponit in conca ca tui depis comporai una crapita, ti ddu ponit in conca a tui puru. Tui ndi tenis giai binticincu de crapitas ogualis, però castias cussa publicidadi. E ndi 'olis bintises. E tui ndi 'olis, 'olis finas sa de bintises. E in prus, nosu no teneus mancu esemprus. de importu chi si potzant fai cambiai idea. Deu no ddu sciu, ma candu Ma de ita? Politicus o genti chi siat
famada, certu, però candu tui intendis sa genti famosa, no fueddat, Zola, o Tzola, anzi, Zola, ma est unu e cantu funt, funt tropu pagus.
Olit s'ora sua, non podit cambiai unu fenomenu sociali, cumenti ses narendi tui de oi a crasi. Certu, però chi no chi no partit de de sa conca a cambiai fragu custu pisci, ddu perdeus. De basciu depit partiri, no de sa conca, no, de sa genti, però ci olit tempus. No ddu sciu, no ddu sciu. Deu pentzu chi ci olit unu esempru mannu, chi no ddu circaus de politica eccetera.
Lassami ligi, chistiona, chistiona. Ah, Salude pardon. Ivo e Flavia, ita ndi pentzais de s'imperu de su sardu cumenti a clil in sa scola, Anna, de Santu Engiu. Ita est su clil? Su clil est candu imperas. Lingua ca- veicolari? No. Candu tui ses fendi una letzioni de calisisiat materia, 'ta ndi sciu geografia, Chistionendi in sardu. Eh! Intamu de fai. Lingua veicolari, si narat.
Gràtzias a Deus. Tantu est bellu a isciri. As imparau un'atra cosa. Clill. Eia.
E deu puru clill apu imparau. Ca chi tui depis andai ingunis e fai sempri sa, una letzioni de sardu cumenti chi siast imparendi a is pipius una lingua strangia. L2, L2. Ingresu, francesu eccetera, no andat beni, invecias chi tui fais una letzioni de una materia cali si sias cali si siat cumprendint ca est una lingua chi podis chi podint imperai in cali si sia momentu e podint finas andai a circai chi no funt is babbus e is mamas is ajajus o is tzius unu fradilli chi ddu fueddant unu pagheddu mellus e sighiri a chistionai su sardu in in domu puru però chi no partit de unu pagheddu de is istitutzionis

Eh, ma dai, tocat a movi però, poi gei sigheus, sa continuidadi. chi unu chi unu progetu chi tenit atividadi de isportellu e atividadi culturali. E imoi aici ddu cumprendint fina is chi no cumprendint po totu. Chi unu progetu sighit in is annus, giai is pipius Sighint a intendi genti chi fueddat in sardu, in iscola e 'ta ndi sciu in ludoteca, po nai. Ma chi tui unu progetu ddu fais cumentzai, po nai, su de su Unioni de is Comunus de su Partiolla e Campidanu Basciu est cumenzau in dogna santu duamilla e binticuatru e acabau, no perdoni, in Meseidas e acabau in dogna santu de su duamilla e binticincu. Tui no, no podis Sighi e e moi est frimu ingunis. Is pipius no faint cumenti faint po una lingua strangia chi cumentzant in Cabudanni, acabant in la in Làmparas e torrant a cumentzai. Certu ca ddu perdis su sardu diaici. Là aundi ses innoi?
Innui se, ah ita dd'hai. Ita est Mara? No, custu est Setimu. A is undixi de a mengianu. Lassami ascurtai, ita ses nendi?
No, no, no, no.
Citi, citi pagu pagu, citi, citi. Tengu un'ora ancora po andai in giru chene pentzamentus. Un'ora ancora, prima de atobiai cun sa mama de su soli. Sa boxi perfeta po custu aposentu. Unu contu.
Apu a spiegai ita est sa mama 'e su soli. Fiast prus prenitedda puru prima, o no? Ti ses slangiu. Eia. Diant inventau.
Pagu pagu gossip de dogna tantu. E serbit, berus. Solit. Mai amanchit su gossip. No, apu circau de fai una pariga de video in pitzus de e una pariga de asiendas eventus de de sa bidda anca furia traballende oppure una paristoria archeologia custu est setimu. No dd'apo connota, pratza 'e cresia. Sa pratza 'e cresia ca sa biblioteca est propriu in cussa pratza. E faint is cantadas puru ingunis? Non ddu sciu, deu no seu propriu esperta, est una bregungia a ddu nai. Ma cumenti ti permitis chi ses de Brucei, chi est sa bidda de is cantadores, sa bidda de Urru. Ma deu cun custus Cantadores deu no ci la posso fai. Ma ddu scis ca tziu miu puru est cantadori. Ciao zio Sandro, est cantadori però. Custa faina est fata cun s'agiudu de sa Regioni. Santi Trociu, ah ok.
No, no, no, no. No, sa beridadi est custa, deu no seu meda amantiosa de is cantadoris. Apu fatu sa sa primu su primu merì chi apu sighiu de su cumintzu a s'acabu una gara fut in Santa Brabara duamilla e bintitresi ca m'at pregontau s'amiga mia Doriana, sa sposa de Severino Burzighinu, su cantadori, de andai cun issa a dd'ascurtai. Connosciu a totus, a Simoni puru, ddus saludaus Simoni e Severino.
A Robertu e a Gigi, Zuncheddu, Biccorra, s'annomìngiu est Biccorra. A Filipu e Rossanu, sa contra. Bàsciu e contra, ddus saludaus totus, bruceresus ddus saludaus, e deu no scia cantu durant ca deu a pipia passau a ingunis, sa dì apu biu, ant acabau su primu giru e deu a it'ora ant cumenzau, fiant giai dexi. Eh mancai dexi e mesu puru. Dexi e mesu puru.
Càstiu a Doriana e dd'apu nau, ma Ant coitau, ah no! Nc'est acabau, ta bellu. No, Fla, depint fai otu girus, finas a s'una e mesu de chitzi. Tres oras e mesu durat sa cantata. Meda, eia.
E poi faint mesoredda de versada puru a ghitarra. Eia, ddoi fut Marieddu. Cuatru oras.
Sonendi, eia. Aledda.
Eia. Anedda. Aledda.
Aledda, gei dd'apu nau giustu, gei dd'apu nau giustu.
Eia, però, naru sa beridadi, no, mi praxit A ligi sa poesia sarda e is cantadas candu nd'agatu scritas. Ma dda cumprendis cumenti funtzionat? Mi dd'ant spiegau.
Ti dd'ant spiegau. Seu andada una 'orta feti, duncas propriu po ddu cumprendi beni fortzis depu torrai. Cussu puru olit s'ora sua, cussu puru olit s'ora sua. Est dificili, cumenti chi siat, no est chi siat una cosa. Est unu spantu a biri custus chi s'arregordant totu, arrennescint a acapiai unu versu cun d'un'atru. Sa memoria est una parti manna, però tocat a nai cosa puru, no est sceti su meccanismu.
Certu, ma s'improvisatzioni, deu no dd'ia a podi fai.
E? Certu. Est un'arti dificili. No funt totus. Ascurta mei, tui ita preferis a traballai cun mannus o cun piticus candu ses fendi custus cursus? Ita ti praxit de prus? Sa cosa bella de su traballu miu est ca podisi cambiai. A mei mi praxit a traballai cun is pipius, però est grai a bortas. Scisi ca prus atotu, eia, prus atotu in s'asilu tenint dexi minutus de concentrazioni, duncas depis arribai e fai una cosa soft, una letura, una cositedda, o ddusu fais giogai cun is manus, a urtimus ddus ddus faisi giogai. Ti seu castiendi in sa televisione. Ah, custu fut in Patiolla Sici candu ant fatu su Nomading Show. Apu ofiu fai unu video. Allora, Raimonda cun Stefano de su Teatru Antas de Santu Sparau. Seus a pilus allisaus. E sa dì ddui fut un'umididadi chi parit ca apu pigau sa currenti. Berus? No fait a mi fai liscia candu nc'est umididadi. Ita ses fendi tatuagius? No, ma no dd'apu fatu eu, eh.
Tui non ndi portas? No, a mei mi praxit a chistionai in sardu de cosas de onnia dì, de atualidadi puru. Ingunis furiant fendi custu eventu e duncas apu fatu una spetzia de publicidadi a custu eventu, nareus. Su sardu depit essi una cosa moderna chi bivit in su mundu de oi, de s'atualidadi, de is cosas chi sutzedint oi. Non podit essi una cosa acapiada Sceti a is contus de tzia Antioga acanta 'e sa forredda. Certu, custa est una parti de importu, però depit essi una percentuali bascia. Immoi seus andendi a innantis, s'intelligentzia artificiali no podis chistionai sceti de ballu tundu, custa est una parti de importu, dda depis arregodai, ma no depit essi sa parti manna. Nosu si praxit a ndi chistionai de is traditzionis, però de is traditzionis de oi, cumenti bivint e depint bivi in su mundu de oi, andai a innantis. non podeus torrai a coa. Certu. Finas seus sempri chistionendi de nci ponni in mesu is piciocheddus, però chi chistionaus de cosas de s'antigóriu 'e nannai, is piciocheddus si narant, nosu si mollanta. Ita si ndi. Oh, immoi, scovia-mì ita ddisi naras, fai-ddu sciri fintzas custu babbu chi imparat su sardu a is fillus in domu Narami ita ita ddisi naras a is pipius. E de totu, sa fruta, andaus a ponni cibudda, patata, ddis praxit a marrai e totu cantu, no mi ndi lassant fai, mancai a mimi mi ndi pigant sa marra de is maus, ddis est sempri praxiu de piticheddus, apu biu ca est sa cosa ddi praxiat, intzandus dogna fueddu de is ainas e de onnia cosa ant imparau poita ca t'apu nau medas cosas, ancora, funt connotas cun su fueddu in sardu, innoi in Sardinnia, cumprendi? Certu.
Cumenti mesis, mesi 'e argiolas, mesi 'e lampadas, cabudannu e totu cantu, cosa ca ddisi torrat a issus etotu poita ca su cabudannu de prima est s'inghitzu de sa scola puru, cumprendi, po issus. E difati. E quindi custas cosas ddisi praxint meda de biri, poi deu seu nasciu in su mesi 'e onniassanti e issus Ddis est praxit custa cosa e ddu funt imparendi e totu cantu, poita imoi funt imparendi is mesis is compleannus e totu cantu, candu faint is annus scint ca deu seu nasciu in cussu mesi e mi ddu e m'at ddu mingiant aici, cumprendiu. Su sexi, poi numerus puru non funt facilis, sa pronùncia depit essi bella, fluida, si nunca s'agatant a mannus aici A chistionai u mesu sardu u mesu italianu no mi praxit mancu a mei cumenti no no no no candu s'imparat una lingua est bellu a dd'imparai beni poi unu podit sbagliai e però a dd'imparai beni est sa cosa mellus no po esempiu is mesis funt in sardu funt propriu crosidadosus poita ddu at totu u' mundu chi poi tui andas a castiai poita cabudanni ddi si zerriat aici dònniassanti e U' mundu de sa cosa 'e fai in su sartu est propriu de ingui chi nascint totu nomis de totus cosas, cioè in s'axroba si scit ca candu messànt su trigu in su mesi de lugliu in italianu nareus nci fiant custas axrobas e fadiant e in Cabesusu ddi nant tribuliai, tribulas, su mesi de lugliu, Poita ca sempri tribuliai su trigu e totu cantu. Treu canta, nosu ddi narus treu canta. Treu canta, in dogna logu nant a manera insoru. Cumenti su mesi de novembri, in Cabesusu ddi nant Sant'Andria. Sant'Andria. Ca cumentzat a dognasantu e nci dd'acabat a Sant'Andria. Berus. Su prus dificili de s'arregodai po is pipius est sempri su mesi 'e idas, ca est su mesi 'e dicembri, ca poita su frori de idas nareus ca fait sceti in cussu mesi. Berus. E candu est bellu bellu est su mesi de dicembri. Ita frori est?
Poita deu pentzà ca fut una cosa acapiada a Le idi, no? Est famosu cumenti ddas contànt is romaus. Ita frori est custu frori? No, est u' bellu frori de ierru, nareus, est particolari poita est po cussu, frori 'e ierru nci nd'at pagu e totu cantu e e poi est importanti poita ddi si nau su mesi 'e idas est, nareus, su mesi de paschixedda, cumprendiu? Certu. E cussu depit essi totu collegau. Poita no andant a iscola.
Assolutamente. Benit Babbo Natale. Benit Babbo Natale, imoi Gesù Bambino, cumenti ddi nant issus. E sa Befana, insomma totu. E a su mancu arrennescint a s'arregodai su mesi po ateras particolaridadis diaici, quindi totu. Certu. Totu cosas in prus po issus etotu. E duncas ddus ponis fintzas a marrai. Ehi, e funt issus ca 'oint marrai, deu no s'apu mai postu, funt issus ca mi ndi pigant sa marra de maus e tocat a si donai, nc'est pagu cosa de fai. Ah, tra pagu faint su traballu de parti tua, ti ponint s'ortu in domu? Spereus chi ddu sigant a fai sempri ca mabi no ddi si fait, su logu nc'est e ddu podint fai. Biesi, un'ortu sardu, in sardu, segundu mei sa birdura essit fintzas prus bona, ita ndi pensais bosatrus?
E ite ndi pensaus? Sa marra aderetzat sa schina e allirgat su coru, giustu? Eia, deu seu de una familia de genti chi sa terra dd'at traballada meda, deu no. Seu andada a pigai, arregollu patata, ma ita, no.
No. In mesu si ddus scisi, a sa bruciaresa però. A sa bruciaresa, no mi pigant in giru is paisanus. Allo, allo, allo, gennaju. Ita ti narant? Ca ddu chistionas beni o mali? Deu.
Is criticonis de Brucei, ita nant. Deu no ddu fueddu in bidda ca mi ndi parit bregùngia. Figuradì cumenti seus postus.
Eia, mi nant agoa, ehi no, ma no si narat prus diaici, imui ddu nant in Cuartu Sant'Aleni, ddu nant in Casteddu, mi. Cosa 'e ddus arrosci propriu, custus puristas. Oi, lassaddus a cantai, a perdi. Eh, ma poi medas fueddus deu ddus apu connotzus de su ditzionariu de Mariu Puddu, duncas no ddu. Oh, brava, brava. Sa pronuntzia no est propriu bruceresa bruceresa.
Gratzias de s'assist ca depu lanciai unu apuntamentu, unu apuntamentu cun Mariu Puddu, Marcu de sa regia, cuncentrau sesi, mandami sa locandina po prexeri. de Mario Puddu poita in Pirri custu sàbudu a is dexi e mesu in s'aposenteddu de via Enrico Toti cincuantino cincuantunu ddu bis innoi a a Mariu maistu Mariu Sardinnia Tzèrriat Sardinnia depit intragai sa tessera onoraria a maistu Mariu Mariu Puddu autore de ditzionarius e grammaticas omini mannu de importu chi at fatu unu traballu macu, poita est macu, e beh unu chi at fatu unu traballu aici stravanau po su sardu e duncas, est giustu a dd'onorai candu s'agatat ancora, no no a pustis mortu. Certu, gei at a mancai àturu.
E duncas torra a nai, dexi e mesu, sabudu, custu sabudu in s'aposenteddu Via Enrico Toti cincuantunu de Pirri, tessera onoraria a maistu Mario Puddu, benisi? Certu, nci ses, nci seu puru. Andu deu puru e 'ollu chistionai puru. Nci at a mancai atru. Dd'ollu saludai a maistu Mariu. Unu grand'omini.
Aias fatu su cursu tui cun issu, o no? Dd'apu fatu, est stetiu docenti miu in su cursu po operadoris, apu fatu unu cursu sceti po cun issu in su duamilla e bintiduus, un'omini cun totu sa connoscèntzia e is cumpetèntzias chi tenit, bonu, de coru bonu, un'arrogu 'e pani, umili, bonu e dd'apu connotu de persona sceti su trinta de maju de su duamilla e binticuatru ca seus andaus po sa manifestatzioni contras a s'eòlicu, nci fut issu, mi seu atacada tipu cadranca, dd'apu fatu po binti, apu fatu, eus fatu binti minutus de De impari, no, manu pigada no, però dd'apu stontonau a preguntas, est stetiu unu prexeri mannu. Torraus gràtzias finas a Daniele Lorrai, bravu, ddu bisi unu babbu bravu, chistionat in sardu a is pipius, a is fillus, aici totus diaici, aici totus, Antonella Puddu gei dda torraus a biri scida diaici. Gràtzias Antonella. Tui ita depis fai custa disi, custas scidas, torra a nai, disigius po su tempus benidori? Ita t'abetas, abetus, isperas? Pentzamentos. No ddu ollu nai po po no scrammentai, nareus diaici. Ita ita ses fai, ita no fait a iscoviai? No, imoi seu trabballendi ancora cun s'universidadi de sa de tres edadi de Ceraxus, un'esperientzia bella diaderus, deu tenia unu pagheddu de timoria. Unu minutu tenis, eh? unu pagheddu de timoria e nudda, est un'esperièntzia bella, seu imparende a comandai, eia, cun is piciocheddus de sesantacincu annus finas a otantacincu, eia, seu imparende unu sciacu mannu de cosas e genti stravanada. Flavia Marcia, chentza de esse, sighi diaici ca ses andendi beni. Spereus. Gràtzias, a si biri. Gràtzias a tui e a totu is atrus, a si biri a sa cida chi intrat, a si biri.